n'o ye makan fofana ye a filɛ nin ye a y'a ɲɛ a bɛ jouer la a ye waa kɛmɛ de di ko ka waa bi seegin ko k'o don jakarita kura la k'o di premier ma waa tan ko k'o di salifu ninnu ka plateau la mɔgɔw ma sira yɛrɛ y'o waa tan minɛ ka tila ka cɛ ka foto minɛ k'a bɛna video kɛ ka bonyamasegin kɛ cɛ ye fo sisan anw ma anw ma video ye ka bonyamasegin kɛ cɛ ye o tile journée de kɔnɔna la garalo passera jeu kɛyɔrɔ in na yen nɔ ni a y'a ka boss in wele ni o ye magan fofana n yɛrɛ b'a fo yan nɔ barisabula a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a ka nafolo ta k'a don an ka jeu la magan ye waa kɛmɛ d'a ma ko ka waa bi seegin kɛ ko ka moto san ko ka fara premier ka moto kan k'a daminɛ o wagati la depuis magan ka waa bi seegin dili ko magan ye waa tan di k'ale yɛrɛ k'o ta ko magan ye waa tan di ko ng cɛdenw k'o ta k'a daminɛ depuis magan ka moto sanna ni mɔgɔw de tun bɛ live kɔnɔ parce que live tun bɛ ka kɛ ne sira yɛrɛ de ka compte kɔnɔna la ne ka telefɔni na ka tila k'an ka direct la youtube sanfɛ ne ye maga ne ye saniya mɔgɔw fo moto ko la yɔrɔ yɔrɔ ne ye makan fofana ka foli da a kan ye alisilamɛw de tun bɛ live kɔnɔna la u bɛ se ka bɔ k'a témoigner ne ye makan ka foli kɛ yen nɔ ni ne ko n ko saniya mɔgɔw de ye jakarita kura di ko k'a di premier ma ne bɛ tila k'a fɔ n k'an balimakɛ makan fofana de ye jakarita filanan di ko k'a di deuxième ma ee maa t'i yɛrɛ bɛ n'i ko ko maaninfin k'i b'i fari bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ nɛni dɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen kuma ye dɛ maaninfin kunun ma to jɔn o jɔn kɔnɔ bi kɛkun t'o tigi ye koyi wa kan'i sigi n'o tigi ka sini hadamadenya kɔnɔ koyi an ka hadamadenya kɛ an ni baganw différence kɛra ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn de hakili de don ni hakili ye maa min ka maaya jɛ maa tɛna se k'i yɛrɛ ta o tigilamɔgɔ fɛ tuguni dɛ ne kɔni bɛ min dɔn anw n'an ka hɔrɔn kolonya anw ye jeux kɛ diɲɛmɔgɔ ma tigɛ anw na moto kelen kama diɲɛmɔgɔ tɛna se ka tigɛ anw na makan anw ye wale ɲuman dɔn koyi kuma ta se ne yɛrɛ ne ni bozo ani mo anw de tun bɛ ka kuma falen falen ɲɔgɔn na ni dɔ sɛgɛnna dɔ bɛ sɛgɛn ni dɔ sɛgɛnna dɔ bɛ kuma ta mɔgɔ o mɔgɔ yɛlɛla n'o ko saniya ye moto di u b'a fɔ ko magan ye moto di waleɲumandɔn dan kun y'o ye dɛ donni min kama anw ye moto di anw ka remise finale anw bɔra de k'a fɔ jama ɲɛna n k'an bɛ moto kelen de da mais anw ka moto da di don anw ye moto wɔɔrɔ de da moto wɔɔrɔ de dira moto den wɔɔrɔ anw ka jamanenya tɛ dɛ anw ka kafaleya tɛ dɛ anw ka sɔrɔ tɛ dɛ diɲɛmɔgɔw de fara